atiteteze ku ziwanda zoyipa omwe ali majini ndi zina zotere monga ngati ziwanda afiti ndi zina zotere o allah atiteteze kumbali zimenezo abale anzanga olemekezeka lero ndakutengerani hadithi yomwe ndi yowona ndithu ikuchokera mu swahihi yomwe akufotokoza abu huraira mwini wake zomwe zinkamuchitikira pa nthawi imeneyo pa nthawi yomwe kuti a, afiti kapena kuti masheitwani ankampanga ataki iyeyo ndiye abu huraira akufotokoza motere ndiye abu huraira radhiyallahu anha abu huraira mulungu asangalale naye akufotokoza kuti iye anali munthu mmodzi yemwe zinkamuchitikira zimenezi ndiye akufotokoza kuti anandiyika mtumiki ngati mlonda oziyang'anira zakati za mwezi wa ramadhani zija amati a zakatul fitiri Akuti Abu Huraira anamuyika anakhala ngati mlonda woyang'anira zakati za, za, a, za mwezi uja wa mwezi wa Ramadhani zakatul fitiri. Ndiye anabwera obwera wina wake ndipo anayamba kutenga zakat, a, zakudya zija mokuba. Ndiye akuti anabwera anabwera munthu wina wake ankatenga zakudya zija zakati zija zomwe anthu amapereka ku mzikiti ndiye iyeyo ankatenga mokuba ndiye ine ndinamu- ah, ndinamugwira ndiye abu huraira anamugwira ndinati ndikutengera kwa mtumiki ndipo abu huraira anamuwuza munthu uja kuti o iwe munthu inetu ndikutengera kwa mneneri muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndipo iye anati ndine osowekera osauka ndipo ndi- ah, ndi, ndi omwe ndima- ah, ndimawayang'anira ndipo adavutika ah, ndimawayang'anira anthu ambiri kwambiri ndipo ineyo ndi ovutika ndiye abu huraira akuti ndida, ah, ndidamva zimenezo ndidamusiya Akuti munthu uja pamene anamugwira Abu Hurairah akuti munthu uja anazifotokoza yekha kuti "Ah, ine ndine ovutika ndipo ndimayang'anira anthunso ovutika. Ndiye Abu Hurairah atamva zimenezi adatani anamusiya munthu uja. Ndiye Abu Hurairah akupitirizanso kufotokoza kuti Kutacha mammawa Mtumiki anati, O iwe Abu Huraira, mkaidi wako uja anatani usiku wapitawu? Ndipo Abu Huraira a Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutacha kummawa adamufunsa Abu Huraira kuti, O iwe Abu Huraira, kodi usiku wapitawu zinachitika chiyani kwa mkaidi wako uja? Ndiye Abu Huraira akuti ndinati ana a akuti anadandaula zomwe anawayang'anira nati alimu kusowekera kwa- ah, kwakukulu nde ndinamvera chisoni akuti abu huraira adamuuza mtumiki kuti o iwe ah, mneneri wathu muhammadi ndithudi munthu amene uja amadandaula ah, ndinamugwira ataba ndipo amadandaula zakusowekera koma ah, ine nditamva zimenezo ndinamutani ndidamusiya ndiye mtumiki anati iyeyotu abwera ah, akuti ndiye mtumiki anati iyeyotu akunamiza ndipo abweranso ndiye mtumiki anati iyeyotu akunamiza zomwe akunenazo Ana- ate- atani abweranso usiku wa lero ndiye abu huraira akuti ndinaziwa kuti abweranso ndipo ndinamkhalira tcheru ndipo abu huraira anaziwa kuti munthu ujanso abwera kamba kakuti mawu amenewa akuchokera kwa mneneri- ah, kwa mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallama mneneri muhammadi sanama ndipo iye anamvera kuti ah, zimene akunenazi nzoona ndithu ndiye kuta a kutada anabweranso ati a tsopano kutakhala tsopano kuli bii anabweranso munthu uja ndipo anayambanso kutenga chakudya chija ndi a ndinamugwiranso ndi kumuwuza kuti ndikutengera kwa mtumiki iye anadandaulanso kuch- ah, kachiwiri ali ah, akuti ali ndi a woyang'anira ndipo wasowekera ndipo anati usabwerenso ah, sinzabweraso ndi abu huraira ati kutada munthu ujaso anamugwira kachikenanso ndipo munthu uja anafotokoza the same things kuti ah, ine ndikuyang'anira anthu ofu- ah, ovutika ndipo ah, ndine ovutika ndithu koma apapa ineyo sindibweraso chifukwa abu huraira anati ndikutengera kwa mneneri muhammadi chifukwa iyeyo ndi bwana wanga yemwe wandiyika pano kuti ndizionera ziti zimenezi ndipo munthu uja anadandaula ndipo abu huraira adamvera zinthu zija anamvera chisoni ndipo adamusiya ndiye kutacha m'mamawanso ati kutacha m'mamawanso kachiwi uh, kachitatu kameneko mtumiki anati uh, kachiwiri kameneko mtumiki anati o iwe abu huraira mkaidi wako uja anatani usiku wapitawu ndi abu huraira akuti ndina, a, ndinadandaula, a, anadandaulaso zomwe amayang, amayang'anira a, akuti abu huraira akuti ndinati anadandaulanso zomwe anawayang'anira nati ali a, nkusowekera kwakukulu ndi ndinamvera chisoni nkumusiya akuti munthu uja anadandaulaso kachikena ndipo ndinamumvera chisoni ndipo ndi- ndinamusiya nde mtumiki anati o iwe abu hura o iwe abu huraira iyeyotu akunamiza ndipo abweranso kachikena ndipo mneneri muhammadi anapitiriza kumpanga advice abu huraira radiyallahu anhu kuti iyeyotu ndithudi abweranso kachikena ndipo atani akubwe- akubweranso Ndiye Abu Hurairah akuti ndinamuziwa kuti abweranso ndipo ndinamukhalira tcheru sopano kuti iye uja akabwera ndimuchita china chake ndithu. Ndiye anabweranso adayamba kutenga zakudya ndipo munthu ujanso nayenso sanatope anayambanso kubwera kachikena kutenga zakudya. zija nde anamugwira ndiponso abu huraira anamugwira munthu uja ndi kumuwuza kuti ndikutengera kwa, mne- ah, kwa mtumiki ah, komaliza aka ndikomali- ndikutengera kwa mtumiki aka ka ndikomaliza nachita ah, kachitatu akumanena kuti ah, sorry akuti ndikutengera kwa mtumiki muhammadi aka ka ndikachitatu so, ah, kachitatu tsopano ndiye iye uja anati akunena kuti subweranso ah, ndiye munthu uja anati ah, iwe uku- uku- ukundiberanso kachikena mesa umati siubwera ndiye aka ka ndikachitatu tsopano ndikutengera kwa, ta- ah, kwa ndani kwa mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndiye iweyo siukufuna kutani siukufuna kutopa ukungobwerabwerabe ndiye iye anati ndisiye ukandisiya ndikuphunzitsa mawu omwe allah akuthandiza ndi mawuwo ndiye u- m- a, munthu uja anati o iwe abu huraira inetu ndisiye ndipo ndikuthandiza mawu ena ake omwe allah akufotokoza mwini wake ndipo mawu amenewo akuthandiza ku- a, poziteteza ngati nkhani ngati ziti ngati zimenezi ndiye Abu Huraira akuti ndinati ndi mawu anji ndipo Abu Huraira anamufunsa munthu uja kuti a kodi iwe mawu anji amenewo ndiye munthu uja anati ukama, uh, ukamagona pogona pako uziwerenga ayatul kursiyu ndiye munthu uja anaphunzitsa vesi lomwe likuchokera mu qur'ani yomwe ili ayatul kursi uh, vesi imeneyo surati al-bakara vesi uh, 255 mchifukwa allah amakhala akukutetezani nayo ndipo satana sangakuyandikire uh, sanga mpaka kutacha ndiye akuti munthu uja ana- anati o abu huraira ndikufotokozera mawu omwe allah akufotokoza mwini wake imeneyo ndi ayatul kursiyu uziwerenga ukamagona ndipo allah amakhala kuti akukutetezera mpaka kutacha uziwerenga ayatul kursiyu yonse ija mpaka kutha ndipo allah amakhala akukuyang'anira ndi kukuteteza ku mashaitani ndiye abu huraira akuti namusiya apite. Ndiye munthu uja adamusiya tsopano. Kutacha mammawa Mtumiki anati, Iwe Abu Huraira, mkaidi wako uja anatani usiku wapitawo? Abu Huraira akuti, Ndinati, amati andiphunzitsa mawu omwe Allah at- atandiuza a allah a omwe ada- adawafotokoza mwini wake nde ndinamusiya mtumiki anati mawu ake ati amenewo abu huraira akuti anati "Uka- ah, ndikamagona pogonapo uziwerenga ayatul kursiyu koyambirira mpaka kumapeto poti kutero allah ama, amateteza akuti potero allah amateteza nayo ndiponso satana sangakuyandikire po uh, pa, uh, pakugona pako ukamagona nde mtumiki anati tsopano apapa wakuuza zoona subhanallah subhanallah wakuuza tsopano zoona amene uja ati munthu uja tsopano wamuuza mtumiki uja zoona tsopano tsopano pamenepa a mtumiki muhammadi akufotokoza mwini wake kuti ngakhale kuti munthu amene uja ndi wonama koma pamenepa wakutani wakuuza zoonadi kodi kunama kwa munthu wake a munthuyu kunamako amanama kunama kwake ndi kuti kunama amanama kumwambako kuti andibwera sindibwera usiku umenewu nkumabweranso kachikenanso kumene kuja kunali kunama ndipo munthu sungamukhulupirire zitachitika katatu iwe nkumanama munthu wina wake ukumunamiza kuti aise ndibwera undidikire pompano kokana kokwana katatu kenako umayamba kuti uh, umayamba kutaya chikhulupiriro kuti ah, munthu uja ndiwonama tsopano sindingamukhulupirire ngakhale kuti iye atanena china chilichonse singa- sindingatani sindingakhulupirire ndiye mtumiki pamenepa anafotokoza kuti iye ngakhale kuti ndiwonama koma apo wanena chani wanena zoona ndipo mtumiki anamufunsa tsopano abu huraira kuti o iwe abu huraira munthu yemwe umayankhulana na- na- naye mausiku atatu amene apitawa ukumuziwa ndipo abu huraira ananena kuti ayi mtumiki wa allah ine sindikumuziwa ameneyo ndipo mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam anati amene ujatu anali shaitani subhanallah munthu kumalankhulana naye mas- mausiku atatu osiya aja koma amene uj- amene ujatu ndithudi anali shaitani hadithi yathu yathera pamenepo ndithu ndiye tiye tipeze mabenefiti ochokera ku hadithi imeneyi kapena kuti zo- ah, zotithandiza kapena kuti zophunzira zomwe tingaphunzire kuchokera ku hadithi imeneyi ndiye benefit yomwe tikupeza mmenemu yoyamba ndi yakuti wani shaitani amatha kukhala ngati munthu ndithu nkukamusokoneza munthu maganizo nkukhala ngati imeji ya munthu nkukamusokoneza munthu wina wake maganizo ake ndiye iye uja poona amaona kuti ngati yemwe akutisokonezayo ah, ndi munthu ndipo pamene patikuona mu hadithi imeneyi iyeyo anali sheitani koma anabwera kwa abu huraira nkumaoneka imeji ngati ya munthu ndipo amatha kuzimvetsa chisoni ndipo abu huraira amamukhululukira komanso chachiwiri nchomwe tikuona mmenemu nchakuti ah, amene wawerenga ayatu kurusiyu pogona ndiye kuti allah amamuteteza ndipo satana sangamutani sangamuyandikire yemwe wawerenga ayatu kurusiyu ndiye kuti allah amamuteteza ndipo satana sangamuyandikire ndipo ayatu kurusi imeneyi ndi yomwe ikupezeka vesi imeneyi ili kupezeka mu surati albakara yomwe ili vesi 255 nde ndayika vesi imeneyi kuti anthu ayimve ayatu yake a

wa moyo wa muyaya oyimirira oteteza chilichonse kusinza sikumgwira angakhale kuti tulo zonse zakumwamba ndi zapansi nza iye kodi ndani angathe kuwombola kwa iye opanda chili a chilolezo chake akuziwa zapatsogolo ndi zomwe zili pambuyo pawo ndipo zolengedwa zonse sizi, a, siziyo sizidziwi sizidziwa chilichonse pa zomwe zili mkudziwa kwake nkupatula chimene wafuna mpando wake wa, uh, wokwanira kumwamba ndipo pansi ndipo sizi, uh, sizimamuvuta kuzisunga zimenezo ndipo iye yekha ndiyemwe ali wapamwambamwamba ngwamkulu kwabasi ngolemekezeka kwambiri aya imeneyi imam- ah, imamutamanda kwambiri allah subhanahu wataala ndipo ikuyamba ndi kufotokoza kuti mulunguyo palibe wina koma iye yekha kumeneko ndi kumutamanda koyamba kuti mulungu palibe mulungu wina koma iye yekha ndipo ndi wotamandidwa ndi wotamandidwa pa zolengedwa zake aya imeneyi ndi yomwe ikukhala kuti ndi yolemekezeka ma aya okwana 6000 something in quran koma aya imeneyi imakhala kuti ndi yolemekezeka kwambiri kamba kakuti imamutamanda kwambiri allah ndipo ndi zofunika kwa msilamu aliyense amene akufuna chitetezo chochokera kwa allah atayiphunzira vesi limeneli ndi kulilowesa kuti zizikhala mmutu mwake mpamtima pake ndiye kuti akamagona muja aziwerenga aya imeneyo akamagona kuti azipeze chitetezo chochokera kwa allah osamangogona iwe ngati china chake koma kumagona iwe ngati munthu unachita kulengedwa kuchokera kwa allah ndipo omwe akuziwa aya imeneyi akufunika kuti aziwerenga usiku wina uliwonse akamagona aziwerenga aya ngati iti ngati imeneyi ndithu Ah, nde zimenezi zikutanthauza kuti masheitwani ndi amphamvu kwambiri tasiyana ndi ifeyo anthu masheitwani amatha kutiona ifeyo anthu etu zedi koma ifeyo sitimawatani sitimawaona ndithu komanso uh, zimenezi zinali kuti ndi mphamvu ya allah ndithu kuti oh, uh, allah ndi wamkulu ndipo ndi woganiza kwambiri ndipo ndi wamphamvu potipasa potipanga ifeyo anthu kuti tisamaone masheitwani chifukwa masheitwani ndi zinthu monga ngati chilengedwe choopsa kwambiri ndiye munthu akamakhala kuti a- akuona masheitwani eti iyeyo ndikukhulupirira kuti um- umoyo wake siungakhale wabwinobwino ndithu for example iye- anthu e- e- omwe amati ine ndalota usiku zoopsa chanchani makhala kuti ena aja amakhala kuti ndi masheitwani ndithu ndiye masheitwani ndi chilengedwe choopsa ndithu ndiye allah ndi wanzeru anatiyika ife anthu kuti tisamaone masheitwani chifukwa ife kungoona masheitwani tizikhala tikuopa ndithu ndiye masheitwani ndi woopsa mukalengedwe kawo ndipo ifeyo ndi anthu oti ndi ofowoka masheitwani ifeyo sitingaone ndithu koma masheitwani ifeyo amationa ndipo masheitwani tikati tilimbane nawo ifeyo anthu tikhoza kuwagonjera masheitwani ndiye palibe china chilichonse chomwe iwe ungapemphe monga ngati iwe mwana wa adamu choposana chitetezo chochokera kwa allah ndithu chifukwa masheitwani anachita kulengedwa ndi allah ndiye palibe chitetezo china chomwe ungapemphe iweyo basi chitetezo chochokera kwa allah ndiye ukamawerenga aya imene ija umakhala kuti ukumutamanda allah komanso ukumupempha kuti o allah nditetezeni ine usiku umene kumasheitwani ogalukira ngati amenewo ndipo ifeyo anthu tikamawerenga aya ngati imeneyo pozera ngati zimenezo ndiye kuti masheitwaniwo amakhala ofowoka ndithu sangapeze mphamvu ina iliyonse pamenepo amakhala ofowoka chifukwa allah akuziwaso njira zawo etu ndipo zimenezo anachita kupasidwa kwa allah ndi ifeyo anthu sitingalimbane ndi mashaitani mapeto ake ifeyo anthu timagonja ndithu wakugonjera mashaitaniwo etu nde pofunika kwa anthu omwe simunalowezepo aya imeneyi mukhoza kuloweza ndithu ayatul kursiyo ndayiyikapo kuti muzimvera mukamagona mukhoza kupanga download kaya kupita ku youtube ndikukapanga download ndithu kaya qur'ani surati al-Baqarayo nkumamvera ndithu ndiye kuti zimenezo zikhoza kukuthandiza kwa inuyo nkhani yathu ndi imeneyo ndipo ndi hadithi yathu yoona ndithu hadithi imeneyi ikuchokera mu bukhari ndipo ndi ya sahihi wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh